ndipo iyi ndi programu imene timasanthula zina mwa nkhani zimene zimalembedwa m'nyuzipepala zathu za mdziko muno ndipo mmawa wa lero muli ndi ine emmanuel chiwotcha komanso mzangayo Charity Achilanga ndikhulupirira mwadzuka bwino. Ayi ine ndithokoze Mulungu kuti ndadzuka ndi mphamvu ee. After dzulo linali tsiku lokumbukira kubadwa. Ee dzulo linali tsiku lokumbukira kubadwa timanena kuti moyo. ndi samu yochotsera kusonyeza kuti dzulo taonjezera chaka komanso nde kuti tachotseranso chaka ena nkumanena kuti ah, mwachotsera bwanji mm. e, nthawi yokhala pa dziko lapansi pano mm. sitiudziwa kuti mulungu adatikonzera kuti tikhale dzaka zochuluka bwanji koma dzakadzo mwachotsera tachotsera musayambe kutiopseza pano I will be taking you through the nation newspaper ineyo ndikhale ndikutenga ndithu uh,

nkhani imeneyi mm -hmm. uh, ndi imodzi imene dzulo inali mkamwakamwa mwa anthu yes. kuti eh, chakomera a president mm -hmm. a Peter Mutharika kuti iwo kunena kuti akufuna eh, mm-hmm. eh, mmodzi eh, uh, mwa mamembala a chipani chawo a Sameer Suleman Yes. atapikisana nawo pa mpando wa usipikala eh, komanso taonanso dzulo lomwelo a Kondwani Nankhumwa akubweranso ndithu poyera komanso dzulo lomwelo taonanso akutulutsa chikalata a dpp uh, chokambanso amayi awapatsa eh, paja awapatsa udindo wanji amene government chief whip eh, government chief whip so yes patricia uh, wiskes yes uh, mayi wiskes ndi mmene ndithu zinthu zuyendera so pamene tikupitapita eh, masiku awa kunkelankela Eh, ma- ku tsiku ma- losankha asipikala asipika nyumba ya malamulo. pompano tikhale tikupita ku nyumba ya malamulo Eh, ma- masiku Kose- masiku akubwerawa ndi posachedwapa. ndipo ulendowu umene ukhale ndithu eh, masiku oyambirirawo imakhala very interesting because as of now sitiudziwa kuti kodi ndani amene atakhale speaker ku nyumba ya malamulo koma malingana ndi mayina amene atuluka ah, Eh. zambiri zikukambidwa Zambiri ah, zikukambidwa. kwafukulidwa ndithu zinthu tima clip mwina madabwa takalekale timene takalekale anthu amalankhula Amauzana, eh, parliament. kwambiri eh. ndithudi so amalawi ayembekezere kuti zambiri zikhale zochitika ndipo Yeah. ife tidzibwera pano kukupatsirani nkhani zokhazokha zimene tidziwa nzotsimikizika ah, nzoonanso komanso chinthu china ndasangalala kwambiri kuona munthu wamayi eh, akumpatsa udindo umene wa wa chief whip Mm, yes. nzosangalatsa Mm, because nzosangalatsa i- ine kwambiri. ndimanena kuti Eya azimayi eh, ndinu anthu ofunikira kwambiri sindikutanthauza kuti azibambofe sife ofunikira Ah, ayi. komanso nkhaniyo ndiyoona ndinu ofunikira kwambiri kuti ndiyambe ku- ku- ku- kulankhula pano za ubwino wathu muona ngati kuti poti ndine mamuna ndikuwakometsera ku- kuthira mchere maspice amzanga komayi koma Yes, nzosangalatsa komano nkhani ya women empowerment yakhala Yes. ili mkamwa mkamwa ma institutions osiyanasiyana omenyera maufulu Kwambiri. a amayi amakhala akuyankhula ndithu kubwera poyera kunena zoti Yeah. ayi amayiwa tiyeni tiziwayika nawo And- m'mipando yopanga nawo ziganizo Yes. Ndiye kuona ndithu izi zikuchitika kuti a Mutharika asankha amenewa a Patricia Wiskes ngati dpp Chief Whip Yeah. ndi nkhani yabwino kwabasi. ndi nkhani yabwino kwabasi komansono uh, mukati muone uh, ukaona zikuoneka ngati kuti a president athu a professor

ndikukhulupira kuti mu cabinet achuluka azimayi i- ineyo it's my belief kunena kuti azimayi adutsa even 8 okay yes it's, it's, it's my belief Whe- whether they're going to be vice uh, ma, ma, ma, ma, Ma ma vice, deputy yes, minister yes, no, deputy no, no ministers.
problem whether the ministers but then it is important and good kumayi kasoma position ofunikira Yes, azimayi indeed. uh, ndikatenga the newspaper ya the daily times it says uh, The main headline, apm orders agencies back, directs macra, MHC, mec and prison to return to original headquarters. Uh, nkhani imene yabweretsanso zoyankhula zosiyanasiyana Yes. pakati pa amalawi taonanso dzulo a president akulamula kuti aa Eh, bungwe la macra eh, malawi housing corporation komanso bungwe la MEC. chisankho MEC akuti zibwerere kumene Ku- zinali kumene ma- zinali, ma headquarters ma zake headquarters zake. abwerere yes so meza tere mmundi kuti tione uh, macra malawi housing corporation bungwe la MEC komanso uh, prison uh, original uh, prison imeneyi uh, likulu lake libwerere ku ku zomba mwina ndimangofuna eh, nditadziwa iweyo nkhani imeneyi ukuiona bwanji Ah, okay Uh, to, to, to be honest with you zinthuzi poyamba zinali ku blantyre now uh, i understand if i am not wrong uh, ku undikhonze ngati mwina mwina my memory is not that good uh, ndikakumbukira bwinobwino kunena kuti nyumbazi i think kuno ku lilongwe there were ama- amakhala mnyumba zopanga rent if i'm not mistaken kukhala ngati pamene kukhala ngati ku, ku blantyre i think eh, anali kuti ndi maofesi awo kukhala ngati ngati uh, am i correct Okay. because si- si- sitifuna ku- ku- kupanga mislead anthu Yeah. komano when you look at zimene ankanena mutharika ndikakumbukira nthawi yawo ya kampeni i followed kwambiri eh, makampeni awo amanena kuti adanena kuti izizi zizachitika Number Ndinu one. na So amanena kuti it's- kukwaniritsa it's- it's- zina mwa zinthu yes. zimene Two, amakhala amanena akuwonetsa. kuti Blantyre is a commercial city Ah, akuti kuchoka kwa maofesi awawa ambiri eh, adakhala ngati adaphaso business imavuta anthu aku Blantyre polankhula amalankhula even panopa people are very happy there are others who are very happy said hey yes it's good

mwina atabalansa because at the end of the day you would see ine ndachezako ndaonako anthu akudandaula kuti kodi ku mzuzu nkubwinja mmakutaya chifukwa chani bwanji simukukumbukira and bwanji mwina zinazi uh, mmene ukuyankhuliramu kuti tionetsetse nkhaniyi anthu ambiri akhoza manena zakuti ndi nkhani za ndale chabe Yes, nanga it- bwanji actually. kwinaku sikukupangidwa Yes. consider and when you see kuti um, uh, dpp yangotenga kumene boma yeah. there are mmene ndikuzimvetsetsera zinthu ze- pali zinthu zambiri mavuto ambiri amene amalawi akukumana nawo Kwambiri. and when you look at priorities ndikuona ngati ichichi sichimayenera ndithu kukhala chinthu chochithamangira pali zinthu zambiri zoti zikanakonzedwa cause kuwapanganso relocate apereka period of three months Yes. of which you should know kuti pa- pa- pamene pa- pa- paonongedwa ndalama you see and uh, we look at priorities yes iyi ndimaona ngati sinkhani yoti tikanayi mmaganizo mwanga Ye- yes.
tikanayithamangira motere Uh, what you're saying it's true mm. uh, inenso ndimaona kuti okay apita zimene ankalankhula akufuna kupanga fulfill uh mhm. -huh. but then let's look at ma priority mm -hmm. number mhm. one ndimafuna kuona kuti ine ndaona ayamba bwino a joseph mwanamveka ndamva a minister of finance akulankhulako mm. zokhudza kunena kuti mdziko muno anthu atha kufa ndi njala yes. okay as government Eh, taganiza zoti tigula chimanga ndipo tifuna titsate njira yanda abweza kunena kuti sitigula chimanga kunja tigule chimanga momuno okay that is one ndoti asevako zina zake chimanga ndichofunika timayuza ntchi- timagwiritsa ntchito tsiku ndi tsiku ndidawamvanso a president akulankhula ndi atolankhani anzathu kunena mm. kuti e, zachimanga adakamba adakamba kuti panopa ndabwera nthawi imene anthu pompano ayamba kuthamangira m'minda mm. the priority fertilizer yes. aip uja akuyenera zionetsetse bwinobwino mm -hmm. uh, mwina we talk of uh, our the value of our kwacha yes. ndalama we talk of the crisis of the shortage of forex i think these are the major things mm -hmm. amenera mwina ayambire zimenezizi mm -hmm. and mwina after the period of uh, six months mwina mwina they would have said oh, okay tione kuti ndinkakamba zoti tisamutsa ma agents but mm -hmm. then uh,

pressures nkhani ya zakwacha izi zakhala zikukambidwa nthawi ina.
kukambidwa kaya apapa chikwacha isana chitsikireni ulendo womaliza nkhani iyi yatuluka kangati kaya yes uh, yatuluka kambirimbiri nkhani imene yonena kuti uh, reserve bank sikutsitsaso mphamvu ya but ndalama then ine ndimanena kuti zinthu zikamabwerabwera eh, ineyo ndikuona ngati kuchitika china chake no yes ndikunena manena kuti m- mukuona kwanga ndikumva kafungo kena kake kuti kuchitika china chake zichitika ndithu Eh, yes mukuona kwanga but then tisawaike mawu mkamwa Yeah. tisatani Ndi- koma ba- iwo atani anena zakuti palibe chifukwa china chilichonse chogwetseraso mphamvu Yes. ya ndalama ya Ya kwacha kwacha. Mm, ndipo sakuona izi zikuchitika anytime soon kwambiri so ndithu let us wait and see ili ndi dziko lathu uh, pali nkhani yomvetsa chisoni kwambiri akunena kuti malawians die in SA accident kwachitika ngozi sande lapitali Yeah. pamene ndithu mdziko la south africa basi imachoka ku south africa kupita ku zimbabwe inanyamula anthu ochuluka kwambiri uh, anthu 42 amwalira uh, ochokera mdziko la zimbabwe ndipo amalawiso ochuluka amwalira pangozi yachita ngozi itayenda mtunda okwana 90 km ndipo chomvetsa chisoni china kuti kamtsikana ka miyezi 10 uh, kamwalira nawo pangozi imeneyi so uh, ndi nkhani yomvetsa chisoni koma timafuna ndithu kuti kwa mabanja onse okhudzidwa anzathu ku zimbabwe kuno kumudzi mwina tinali ndi anzathu tinali ndi abale athu tinene kuti ah, mzimu wawo

Ngati alipo a Malawi amene adasunga chimanga, amene akusunga chimanga n'cholinga choti akuti mu December kaya mu January adzagulitsa modula, munama, mudzagulitsa motchipa, chimanga chanu chitulutseni, chimanga chanu gulitsani panopa chifukwa iwowa Monga boma, mapulani awo n'ngoti agule chimanga chochuluka. Akagula chimanga chochuluka chipezeke m'dziko muno ndipo chidzigulitsidwa pamtengo wabwino woti Mmalawi asafinyike. So izi n'zimene akunena anduna.

1,968 Palestinian prisoners who were detained without charge since the Hamas-led attacks on October 7th, 2023. Iyi ndi nkhani yabwino. Eh, yuri banje msanga Iyi ndi nkhani yabwino mwina eh, zithandizira ku- ku nkhondo imeneyi yomwe yakhala ikuchitika m'maiko amenewa. Yeah. Mm, yes. uh, arts and culture mm -hmm. masintha women choir bax international award ndi mwerenga pang'ono mm -hmm. kuti masintha ccp chitsitsimutso women's choir has triumphed in the 2025, in the 2025 music video africa awards mvaa the awards were held in lagos nigeria on Saturday. The group, which celebrated its 35th anniversary um, in August uh, this year, has bagged the Best Gospel Group of the Year award. Nkhani yabwino kwa yodzetsa chimwemwe nkhani yabwino kuti uh, uh, amzathu awa, Azimayi athu azimayi achinyira. a Masintha CCAP Chitsitsimutso anyamulatu mphoto awadi Yes. mdziko lija la

mkuvomera ndithu kuluza zochititsa manyazi 1-0 ndakhumudwa ah, kumene kunkulira eh, kumene kunkulira ndakhumudwa oh, oh. mm. ayi ah, chonchobe zosayenda mm. uh, wanderers want a Ekhaya match rescheduled timu ya Mighty Wanderers ikuyenera kukumana ndi timu ya Ekhaya FC ndipo a Wandererswo akufuna kuti bwanji game iyi itapita chitsogolo ayenera kukumana lachinayi koma akuti iwo akufuna bwanji atakumana uh, week ya mawa lachitatu so titaone kuti kuchitike zotani ya mwina mukhoza kungotenganso international sports Ah, imodzi international sports okay Ah, international sports imene ineyo nditatenge ndikuti um, ehe titengeko iyi ya mnyamata wathu isaac golden boy chilemba mnyamata wadzitho zodo wa nkhonya akunena kuti ah, chilemba

woyera bwino ndi yellow bone ngati ine ndemwe okay Ah, amamenya nkhonya so iyeyo adalengeza kuti wachita retire wachita retire akambako kuti im- i think mbali ina ya nthiti yake eh, tinena kuti kuli ma, ma cracks eh, kuli ka crack katenero kuti kodi crack tinganene ya ku- ku- ku- kaka- tiyuzabe chichewa chi- chizungu chimene choti kuli kuli kuli ma crack ndiye adachita retire ndiye iyeyo akuti ali mmalingaliro akufuna atachitanso zi- atabwerera mu ring achiteko imodzi yokha akakumbutsire so anthu ena kumfunira kwabwino anayo kuti ah koma mchaka chatha chimenechi mumatiuza kuti nthiti zanu pena pake sizili bwino ndiye mukati mwakhala ndi nthiti imeneyi zoterozo kwa dzaka 15 mufuna mubwererenso mu, mu ring kodi akakakudzadzadani zimenezozo mukhale bwino so akuti aganizenso bwino pano Zi- zibakera zake zipende eya Ah, izi akutero ndimaona ngati pano this is 25 past Yeah. Ah, 9 tichokepo koma tisadachoke ndimafuna tichite motere koyamba ndimafuna tiathokoze amalawi chifukwa nthawi ndi nthawi amakhala pamene pokuonera Luntha TV.
Yes.
Kachiwiri timafunanso tiakumbutse Amalawi kuti Luntha TV sikupezeka ma uh, pa GoTV pokha mm -hmm. ikupezeka pa Clear Clear Decoder mm -hmm. ikupezeka pa Starsat ikupezeka pa Azam Decoder mm -hmm. eh, Clear Clear ndi GoTV mm -hmm. now ndimafunanso ndiakumbutse kuti kupatula zimenezi Now. tilinso Mwatibweretsera zotani? tili ndi Facebook page No. imene mutha kupitamoko Eh, mukapezapo nkhani zosangalatsa tipangeni follow komanso we have a youtube page luntha official Ah, yes. athaso kupanga subscribe azitsatira zochitika Yes.
pomalizira tisanachoke pano ndimafuna motere kuno tili ndi ndi mtsikana yekhayo amene amagwira kamera kalista kamwendo ndipo ndi amene ali ku final control center lalero alandire ulemu Eh, ndithu asisi simuonekaoneka ayi koma ndi nya- mtsikana amene wolimbikira eh, amathamanga amene kukakhala mpira uja ndi kamera ground ndi kudabwa kuti uyu ndi kalista yemweyi timawanyadira amagwira ntchito yotamandika apanso kuti amalawi aonere zithunzi zowala bwino mchifukwaso cha kalista kalista kamwendo ulandile sawapsya Eh, ndithu. ulemu wako timakunyadira inunso asisi wanga eh, mmaunyadirani timabwera pano kuwapatsira amalawi nkhani zosiyanasiyana All right, uh, that also brings us to the end of our today's edition of Press Review. Remember, we just take you through some of the stories, and for you to have a full picture of what is being published in the newspapers, get your own copies. Both the Daily Times and the Nation are going at 3,000 kwacha.